Biafra kwenu Igbo kwenu Biafra kwenu ndị Igbo kwenu Biafra kwenu Igbo kwezuonu ihe m bịa tata bụ ka m gọọ ọfọ maka na nke m gọrọ na na- na- na- na ife na-eme kedu ọfọ ihe m bịara ịgọ achọrọ m iwere ndị zoo nye mmụọ niile nọ n'ala Igbo nye spirit of Biafra ka ala Biafra ala Igbo rie ha ṅụọ ọbara ha wee dị ike na-egbu ha ka maazị Nnamdi Kanu wee pụta ka ha wee binie ka ana m ewere ndị DOS na ha ndịkwara aka ha ndị rere maazị Nnamdi Kanu na ndị gọvanọs niile na-anụ unu ga-anwụrịrị unu ga-akpai unu ga-anwụ eze ndị eze obi ọfụ obi ndị eze obi gidigbam gidigbam anụ eyi agụ ee ọ natara mmụọ ozi aka ji ọfọ ndị igbo niile eji ogugu iṅụrụ udo enweghị m oge ka m kpee ekpere ogbu ozugbo eji m ọjị eji m ọfọ m eji m nkwụ ọkụ na enyi ya m na-enye m ji akpọku chukwu chineke bi n'eluigwe chukwu okike abịama chineke dị ndụ chukwu na-anwụrọ anwụ chukwu a na-akpọku ofu ugboro ọ zaa ugboro na-agụtaghị ọnụ chineke nyere anyị ana biafra nye anyị ana igbo anyị a ga-ahapụrụ ife nna anyị gba ọsọ chineke ekwere ya akpọkuo m gị chukwu biko bịa tara ọjị n'ogbe n'ihi na ọjị nke a m ji tata na ọ unu ga-ata ya mmadụ ada ata ọjị a sọsọ ndị mmụọ na-ata ya ka m wee were mkpụrụ obi hope uzodimma ebube agụ asari dokubo tompolo ndị were ala nna ha nyefee ndị ebere ugwu na ndị dos ndị niile na-emegide ndị igbo ndị saboteurs ndị na-ekwe ka biafra bịa ndị ọhanaeze ndị oshi ndị ama chineke asị m gị bịa tara ọjị ka ị na-atara ọjị ya n'ogbe ka m na s- ka ị na-atara ọjị ya n'ogbe ka m na-asị gị biko ebe ọbụla ndị ọha na eze a nọ na ebe ọbụla ndị ọ- ndị Eastern Governors anyị a na-ekwu eziokwu nọ na ndị eze niile ọsọkwa ya bụrụ obi of Ọnịcha onye ọsọkwa ya bụrụ bụ eze adị ekwu eziokwu ndị gara must go ana m asị ndị elders ị bụ eze igbo ị bụ igwe ị dị ekwu eziokwu agbara m ife n'ụkwụ were ekwu okwu ugbu a ana m agọ ọfọ wee sị mmụọ niile m ji aga na-eri efi na-eri ewu na-eri atụrụ nke i gbuo spirit of biafra na-eri ya mana mụ onwe m achọghịzi ka ha rizie ihe ndị a ihe m chọrọ bụ ka ha rie repentant boko haram ka ha rie ndị amị yi akwa ndị zoo ka ha rie ndị Eastern Governors anyị eji ndị a niile ndị ọha na eze were na-achụrụ spirit of Biafra aja eji mmụọ ha nwa na-achụrụ spirit of ana Igbo aja wee sị biko akpọkuo m gị chukwu bịa tara ọjị n'ogbe akpọkuo m gị aja ala obodo nna m aja ala nri aja ala omor aja ala ezira aja ala ndiowu ududo nanka eke nwe ọhịa ide mmiri ogidi na nnobi ogwugwu akpụ asị m ụnụ ogwugwu udo bịanụ tara ọjị mmụọ nọ n'ala igbo ala igbo uji ekwe ka ndị ebero ugwu were ife anyị ọkwa ị fụrụ ihe na-eme n'Israel today ọ ife a na-achọ ime n'ala igbo otu a ndị Israel si wegharakwa Gaza ka anyị ga-esi nagara ha ana igbo ana m asị gị biko bịanụ tara ọjị ka unu rikọrọ ndị a niile ndị niile aka ha nọ n'ire maazị Nnamdị Kanụ ha ga-anwụ ha ga-akpa anyị ha ga-akpa anyị ha ga-akpa anyị ana m asị biko chi ụwa m ọrụ ụbọchị ụwa m onye ụwa mụ na ya dị na mma bịa tara ọjị n'ogbe ana m asị aja ala bịa tara ọjị n'ogbe ana m asị arụsị ọgbakọ arụsị ka ibe ogologo otu ọtụrụ ọkpụrụ n'obodo bịa tara ọjị arụsị ngere bịa tara ọjị arụsị ekure bịa tara ọjị arụsị ngele ọcha bịa tara ọjị arụsị ududo nanka bịa tara ọjị arụsị ama mbara bịa tara ọjị arụsị ezu bịa tara ọjị arụsị niile dị n'ala igbo enugwu abia ebonyi imo anambra delta bịanụ tara ọjị mmụọ niile nọ n'ala igbo mmụọ niile nọ na biafra bịanụ tara ọjị kwuru na-atara ọjị a ka m sị unu bikonụ, kpọrọnụ eastern governors anyị raa ha n'aka biafran army were ha tinye n'aka biafran army were ha tinye n'aka Eastern Security Biafra Resistance Force ndị niile na-ebu egbe na-edifendi Biafra land were ndị a niile na ha ka ha jide ha egbuchasị ha ka ha ṅụba ọbara ha n'ihi na ha na-aṅụ agwa unu nọ mgbe m gwara ọfọsọ unu na m ga-eji ha achụ aja ọ kwa na-eme o nwere onye anụghị ya akpọkwa m ebidokwa m ọzọ nke m kwuru ka m na-ekwukwa ọzọ maka na nke m kwuru ajụcha aka ọ jụbago oyi wee na-akpọtekwa ha mmụọ niile egburu egbu ọ bụ ndị ntọrọ ọ bụ UGM ndị niile ihe ọbụla a wụsoro ọbara ha Ebubeagụ gburu Hope Ụzọdịmma gburu Dave Umahi gburu ma Dave Umahi Ifeanyi Ugwuanyi unu niile